Dia dhuit. Is Muire dhuit.
Cad is ainm duit?
Eva Ní Mhurchú is ainm dom. Cén aois thú, Eva? Táim ocht mbliana déag d'aois.
Agus cathain a rugadh thú?
Rugadh mé i míle naoi gcéad nócha a hocht. Cá bhfuil cónaí ort?
Tá mé i mo chónaí i Ráth Fearnáin. Go hálainn.
Go hálainn ar fad. Inis dom beagáinín fút féin agus faoi do mhuintir. Bhuel, Eva Ní Mhurchú is ainm dom. Táim ocht mbliana déag d'aois agus tá ceathrar i mo theaghlach. Mo mham, mo dhaid, Anna mo dheirfiúr agus mé féin. Tá mise an-chosúil le mo dhaid, caithfidh mé a rá. Deir daoine gur slisín den seanbhloc atá ionamsa. Bíonn an acmhainn grinn céanna ag an mbeirt againn cinnte, agus bíonn sé aisteach ar uaire nuair a bhíonnaimíd ag féachaint ar chlár éigin ar an teilifís. Bíonn mo dhaid agus mé féin sna trithí gáire nuair a bhíonn na haghaidheanna, nuair a bhíonn Anna agus mo Mham le haghaidheanna fada gruama, agus a mhalairt de scéal nuair a bhíonn siadsan ag gáire, nuair a bhíonn siadsan ag gáire freisin. Bíonn mo dhaid agus mé féin ag féachaint ar a chéile gan clú cad é gur féidir bheith greannmhar. Pé scéal é bíonn mo dhaid as baile go minic mar bíonn sé ag obair do na státseirbhísí. Bíonn sé ag dul ar fud na hEorpa go dtí cruinnithe éagsúla. Deir mo mham leis uaireanta nuair a thagann sé isteach déanach agus í ag miongháire, An mbeadh an t-am agat le haghaidh cupán tae nó an bhfuil tú ag dul thar lear arís? Bíonn mo mham ag obair in ospidéal príobháideach mar altra agus tá obair crua le déanamh aicise. I ndáiríre, dá gcuirfí an scéal i mo cheadsa, déarfainn féin go mbíonn a cuid oibre go huafásach ar fad. Sealobair atá aici. D'fhéadfadh sí a bheith ag obair ó a naoi istoíche go dtí leathuair tar éis a seacht ar maidin agus má tharlaíonn, mar a tharlaíonn sé go mion minic, go dtagann a lán cásanna éigeandála isteach gan choinne agus bheadh uirthi a Bheadh uirthi fanacht níos faide ná sin fiú. Is aoibhinn léi an obair ach tá saol crua aici. Is inis dom faoi Anna. Tá sise san ollscoil agus tá sí ag déanamh gnó ansin. Tá post pháirtaimseartha aici siúd i nDún Rama agus is deirfiúr den scoth í. Tá sí trí bhliana níos sine ná mise ach is cuma mar tuigimid a chéile go han-mhaith ar fad. Um, anois, fan go bhfeice mé an bhfuil aon rud eile. Um, níl ainmhí nó madra againn sa teach. Eh, ba bhreá liom madra agam, madra ar bith, ach, em, tá ailléirge ag Dad maidir le clúmh nó fionnadh. Um, agus mar sin níl seans dá laghad, em, coileán nó madra agu- a fháil dom féin. Is féidir liom siúl ar scoil gach maidin go héasca, cúig nóiméad siúlóide, sin an méid. An maith leat an scoil seo? Inis dom faoin scoil.
Sea, is aoibhinn liom an scoil seo. Meánscoil é seo le haghaidh cailíní amháin. Loreto Beaufort an t-ainm atá air. Bunaíodh an scoil timpeall 925 agus tá seanmhná rialta fós ina cónaí in aice linn agus tagann siad isteach ó am go chéile ag labhairt agus bualadh leis na daltaí. Is maor sinsearach na scoile atá ionamsa. Tá a lán dualgas, dualgas, le déanamh agam, dualgais a ídíonn mo chuid ama. Mar shampla, bíonn orm labhairt leis na daltaí faoi chúrsaí scoile go rialta. Is mise Cathaoirleach Chomhairle na nDaltaí freisin agus ar aon leis sin beagnach gach seachtain bíonn rud éigin speisialta ar siúl ag an scoil seo agus bíonn sé de dhualgas ormsa na maoir scoile eile a eagrú chun na himeachtaí sin a rith. Tá a lán áiseanna againn sa scoil seo. Tá halla spóirt agus treallamh spóirt de gach uile shaghas gur féidir a úsáid, mar shampla, rothair thraenála, meaisíní rámhaíochta agus meaisíní reatha freisin. Tá AstroTurf iontach againn ar chúl na scoile agus imríonnaimíd haca agus camógaíocht ansin. Is breá liom camógaíocht a imirt ach i mbliana ní raibh nóiméad le cois agam agus nuair a bhíonn cúpla nóiméad spártha agam, téann mé, téann mé i mbun leabhar mar ba mhaith liomsa dlí a dhéanamh san ollscoil agus tá na pointí go fíor-ard.
An bhfuil leabharlann agaibh? Tá leabharlann den scoth againn sa scoil seo agus tá rogha leathan den fhicsean agus de leabhair rómánsaíochta freisin. Tá siopa bia ar oscailt freisin nuair a bhíonn na sosanna againn, ag na sosanna beaga agus don briseadh don lón bíonn an siopa ar oscailt. Tá a lán rudaí deasa le ceannach ansin, mar shampla, Sailéad, anraí blasta, milseáin nó ceapairí. Conas mar a bhíonn leagan amach an lae scoile i mBeaufort?
Bíonn ceithre rang againn ar maidin agus ansin sos beag. Tar éis an tsosa bhig bíonn dhá rang eile againn roimh lón. Tugtar uair a chloig dúinn don lón agus tar éis an lóin braitheann sé ar an lá. Más Aoine nó Céadaoin a bhíonn tá dhá rang eile againn tar éis an lón agus ansin críochnaíonn an scoil ar a chúig tar éis a trí. Ar na laethanta eile. Bíonn trí rang againn tar éis an lón agus críochnaíonn an scoil ar a 3:40. Déanta na fírinne fanann mise go minic tar éis na scoile mar bíonn staidéar ar siúl gur féidir dalta ar bith a dhéanamh idir deireadh an lae scoile agus leathuair tar éis a cúig agus faighim sin uile, faighim sin an-úsáideach. Cén sórt duine í an príomhoide, dar leat?
Tá an Príomhoide an-chabhrach agus cineálta ach cuireann sí an béim is mó ar na cúrsaí acadúla. Fearr léi go mbéimís idir sa leabharlann nó ar an bpáirc imeartha, go háirithe nuair a bhímíd sa séú bhliain. Cad iad na hábhair a dhéanann tú? Déanaim Mata, Gaeilge, Béarla, Stair, Bitheolaíocht, Spáinnis agus Gnó. Agus cad é an t-ábhar is fearr leat? Em, bhuel, ní gá dom an dara smaoineamh a dhéanamh air sin. Is é an stair an t-ábhar is fearr liom go mór agus go fada. Bíonn Bean Uí Néill, ár múinteoir staire, em, go díograsach spreagúil i gcónaí. Cén fáth a dhéantar é sin? Em, gan aon bhréag a rá, ní mhothaím go mbímse ar scoil nuair a bhímse in a rangsa. Is saghas turas eachtraíochta é agus ní foghlaim crua in aon chor mar a bhíonn sé in a lán de na ranganna eile, mise á rá leat. Em. Is mór an spórt í freisin, tá sí greannmhar agus pas beag searbhasach, caithfidh mé a rá. Em. Mar shampla, fuair sí obair ó chailín amháin tamall beag ó shin agus píosa páipéar le leathanach scríofa air agus ní raibh an obair déanta go go rómhaith ach oiread, caithfidh mé a rá. Ach seo Bean Uí Néill leis an obair á croitheadh thuas san aer don rang iomlán Cé leis an suicide note seo? agus. bhris an rang amach ag gáire agus fiú an cailín a thug suas an obair di. Seachas sin áfach, faighim an stair an-suimiúil ar fad. Is bhreá liom stair Mheiriceá, tréimse cogadh Vietnam go háirithe. Faighim sin uile an-suimiúil, caithfidh mé a rá. Ní thuigim i ndáiríre go ndéanfaimid staidéar ar an Béarla mar ábhar. Táimid ábalta Béarla a labhairt agus d'fhoghlaimíos féin conas é a scríobh sa bhunscoil. Is bhreá liom léamh, gan amhras, ach is cuma liom i ndáiríre faoi anailís an phróis nó scagadh na filíochta. Diomailt aimsire ar fad an Béarla mar ábhar, dar liomsa. Nach mbeadh sé i bhfad Éireann níos fearr dá bhféadfaimís teanga iasachta eile in ionad an Béarla, mar shampla an tSínís nó an Ghearmáinís? Agus mura mbeadh suim ag daltaí sna teangacha iasachta, nach bhféadfaí eolaíocht eile a dhéanamh, mar shampla an gheolaíocht nó an eolaíocht talmhaíochta, mar shampla?

Chun an fhírinne a rá, rinne mé uair sa tseachtain ach i mbliana ní raibh an t-am agam. Tá Scoil Dhrámaíochta Anne Kavanagh thíos i nDún Tíre an Iúir agus tá sin áisiúil go leor. Nuair a bhí mé níos óige bhí sé d'aisling agam mar a bheith i m'aisteoir agus chonaic mé mé féin i sobalchlár Fair City nó b'fhéidir fiú EastEnders. Ach is saol crua neamhchinnte an bheatha mar aisteoir. Ní bheadh fhios agat choíche an mbeadh aon obair agat i gceann míosa nó ag deireadh an chonartha dheiridh a fuair tú. Ach sin ráite, rinne mé a lán cairde sa scoil dhrámaíochta agus bhain mé an-taitneamh as an dhrámaíocht a rinne mé sa scoil. Bhí mé sa drámaíocht Calamity Jane agus ba mhór an craic a bhí ann. Is maith liom tamall a chaitheamh le mo chairde as Beaufort. Tá a lán cairde maithe agam ansin. Ach is í Dervla an cara is fearr atá agam.
An féidir leat cur síos a dhéanamh ar an sórt duine atá i do chara Dervla?
Um conas ar féidir liom cur síos a dhéanamh ar Dervla? Um bhuel tá sí greannmhar agus sórt aigeanta. Um ní bheadh fhios agat cad é an chéad rud eile a dhéanfadh sí agus ní chreidfeá na scéalta atá agam fúithi. Um. déarfá cinnte go raibh mé ag déanamh áibhéile ach tabharfaidh mé cúpla sampla duit. Chuaigh sí isteach liom in ardaitheoir siopa agus bhí sí ag caint gan stad agus dúnadh doirse an ardaitheora agus d'fhéach sí orm go tobann agus dúirt sí, Líneáil, níl an t-ardaitheoir seo ag obair. Agus dúirt mé, Ó bhuel, Dearbhla, caithfidh tú brú ar chnaipe an urláir atá uait. Agus uair amháin eile, chonaic mé í gan choinne agus bhí mé ag iarraidh labhairt léi faoi rud éigin eile agus dúirt sí, Ó, bhuel, tá deifir mhór orm agus go gcaithfinn rith léi.

Is aoibhinn liom freisin scuird síos go dtí Dún Droma nuair a bhíonn scannán maith ar siúl. Chonaic mé ceann le Benedict Cumberbatch le déanaí dar teideal Doctor Strange agus is aoibhinn liom an t-aisteoir sin. Is é scannán atá bunaithe ar na carachtair as na greannáin Marvel agus imríonn. Cumberbatch an pháirt den Dochtúir Strange, máinlia cáiliúil agus agus néareolaíoch iomráití an domhain ag tús an scannáin. Ach ansin bhí sé i dtimpiste agus cailleann sé an úsáid a bhí ina lámh aige. Téann.